Intinn shuaimhneach oibríonn smaoineamh síoltach. I ré na meáin shóisialta inniu cairdeas go mór an dílseacht. An rud is annamh deirtear gurb é an rud is iontach. Ar nós aon chiall i riail ag tíocht amach ón dTaoiseach. Níl uainn ach ár seasamh a thógáil suaimhneach. Níl muid ag dul i lag le na bhfís i gcoir don fhís ach bhfuil muid ag dul chun cinn nó ag dul ar bhóthar bíseach. Tá fhios ag an té a bhíonn gan rith na síneadh síogach. Mar tá an iomarca eolais ann, an iomarca rudaí ar siúl, an iomarca seachrán le hobair a chur siar go chúl, na hintinne, intinn, instinct cosúil leis an am a shoilsíonn an scáileán mo shúl agus mé ins a leaba, leath i mo dhúiseacht, leath i mo chodladh, gan aicsean ná gluaiseacht ach sin é an réaltacht sa nGalltacht is Gaeltacht, so fair play den té a dhéanadh gach rud a d'fhéadfadh.
Go raibh míle maith a'd. Sin ceann úr. Is beag ná raibh mé in ann cuimhneamh ar an gceann sin so.
Scaití, yeah, ach mar a dúirt mé, just nuair a bhíonns an chéad líne a'd,

DnB, nó fiú reggae agus na sean na seanstíleanna a bhaineanns leis. Agus ansin an hip hop agus an trap ar ndóigh agus chuile shórt mar sin. Agus is dóigh gurb é an t-aon difríocht idir an hip hop agus chuile shórt eile ná gur cultúr é an hip hop seachas seánra ceoil. Bhuel is ea, tá cúpla rudaí a bhaint leis. Agus an damhsa nó an rince hip hop, an graf,

Is dóigh, bhí an saghas ceoil sin riamh thart timpeall orm, mar sílim gur b'é an chéad albam a cheannach, bhuel níor cheannach mé é fiú, cineál pirate copy a bhí ann, agus cassette tape a bhí ann an uair seo, ach bhfuil a fhios a'd Shaggy agus cuimhin leat Angel agus It Wasn't Me agus na hamhráin sin, cineál leath, leath.

Just thosaigh mé a scríobh véarsaí agus rudaí mar sin nuair a bhí mé b'fhéidir aon bliana déag nó dhá bhliana déag. Oh wow, fair play. Ach i dtosach, ar na, ahem, trí bliana is fiche is dóigh faoi láthair. Ach ehm, an uair sin níorbh ann ach píosa spraoi dháiríre píre. Agus ehm, i mBéarla a thosaigh mé freisin, you know. agus uilig ag cur i gcéill le cineál glór Meiriceánach nó blas Meiriceánach, mar a rinne chuile dhuine ag an am, ag labhairt mar gheall ar na homies agus chuile shórt. Ach de réir a chéile, ghlac mé níos dáiríre leis agus ní raibh mé ag éisteacht leis an cineál, an pop cheol, hip hop, bhí mé ag éisteacht le rudaí níos dáiríre nuair a bhí, nuair a bhíodh cineál rudaí ar nós. ciníochas, stair, an deighilt idir na haicmithe, rudaí mar seo, na cineál coincheapanna móra, bhí siad sin á bplé ann agus is ansin a chuir mé spéis mór ann agus thosaigh mé. Sin an rud, mar gheall ar an hip hop, sé sin gurb é an seánra is mó gur féidir leat teachtaireacht a thabhairt go dtí an lucht éisteachta nó más mian leat, Ar nós an filíocht a bhí a bhí anseo in Éirinn leis na mílte bliana, like bheifeá in ann breathnú ar an véarsa a scríobhadh inniu céad lá amach anseo, nó céad bliain amach anseo fiú, agus beidh fiúntas ann go fóill agus beidh beidh rudaí le feiceáil agus le cloisteáil ann agus.

cóip duit faoi tú ag imirt na hÉireannach í. Cinnte, yeah. Bíonn go leor daoine ag ceapadh gur, gur ait an rud é nuair a bhíonns duine ag déanamh hip hop i nGaeilge, ach bíonn mise i gcónaí ag rá leo, ní rud nua é seo ar chor ar bith. Mar, fiú liom féin, thosaigh mé ag scríobh i nGaeilge is dóigh nuair a bhí mé cúig nó sé bliana déag, agus em bhí mé ag scríobh eh i nGaeilge ar feadh na mblianta ansin agus ní raibh sé go dtí b'fhéidir an bhliain seo caite, Chonaic mé leabhar darb ainm An Leabhar Branach agus sé sin cnuasach filíochta a bhí curtha le chéile ag na Muintir Branach, sé sin an cineál clann Gaelach cumhachtach deireannach i gCill Mhantáin a bhí ag troid in aghaidh na Sasanaigh. Agus bhí na dánta seo curtha le chéile acu i nGaeilge Chill Mhantáin faoin taithí a bhí acu agus a leithéid agus nuair a chonaic mé é sin chonaic mé cé chomh cosúil is a bhí sé leis an stuif a bhí á dhéanamh a'm fhéin agus freisin tá gaol a'm leis na daoine seo like iadsan mo shinsir so cheap mé go raibh sé sin dochreidte so tá mé cineál ag ceapadh ó shin gur rud eicínt atá faoi ghlas sna géinte a'm an dtuigeann tú mé. Cinnte yeah it's a is taitneamhal an an nasc sin idir an dá rud.